Moni ndine Jack nde tikubwereranso ku South Africa chifukwa cha nkhani yomwe yachitika dzulo ndinena kuti pa, pa 18 December nkhani imene yachitika pa 18 December ku South Africa ku Umzinto nde nkhani yake ndiyokhudza mzibambo uyu dzina lake Sibusiso Ntaka nde tisanapitirize tagwirani chakumwa ticheze akuti Sibusiso uyu anali mphunzitsi ndi chibwezi chake dzina lake Nontobeko Cele tayesera koma sitikudziwa ngati takwanitsa pa Celepo amalemba Cele koma amayankhula mchiyankhulo chawo nde sitibwerezanso surname-yo tingoti Nontobeko Nontobekoyo anali zaka 25 mtsikana akuti Nontobeko anali ku college amafuna kuti akatsitse ma grades kuti sanakhonze bwino nde anabwereranso ku sukulu kuti akatsitse. Nontobeko anali ndi mwana wamkazi nde ngakhale anali chibwenzi anthuwo samakhalira pamodzi nde anthu ndinene kuti anthu tinangoona patuluka video pa social media Sibusisoyo mzibamboyo akuyankhula anadzijambula ngati live chonchi akufotokoza kumanena za chibwenzi zakezo koma nkhopeyo inali yopakapaka magazi wajambula nkumayankhula ukonso nkujambula thupi amanena kuti chani ndamupha Nontobeko chifukwa cha chipongwe chimene wanditani wandipanga ndamusamala ndamupatsa ndalama zambiri anakatenga mimba ine ndinamtenganso atatenga mimba ya munthu wina mpaka mwanayo ndamulera ndatha ndalama zanga zonse kumuthandiza iyeyu koma panopo wapezeka kuti akuyembekezera kuti alandira ndalama akuti anachita ngozi nde alandira ndalama zochoka ku RAF akuti ndalama zambiri kwambiri nde mmene akuona kuti akulandira ndalama akuthetsa chibwezi akuti wandisiya nde anapitiriza kunena kuti anavomera kuti chibwezi chatha iye tinasiyana lesa anapita kukapanga zake Nontobeko anapeza chibwezi china, inenso ndinapeza chibwezi china. Nde ine ndapeza chibwezi china, Nontobeko wandipanga contact. Titakumana anajambula video, anatenga video nkutumizira chibwezi changacho nde chibwezi changa chanyuwani cha mtima kuthetsa chibwezi. nde akuti atamuuza Nontobekoyo Nontobekoyo anangonena kuti inenso sindikufuna nde akuti anapsa nazo mtima kwambiri izo zimenezoso anambaya kambirimbiri mpaka mpeni kuthyoka nkumaonetsa anachita kumuonetsa ali pa pansewu pamene anatani anambayira mpeni anambaya kwambiri ndi mpeniwo mpaka mpeni unapezeka kuti wathyoka atambayabaya kenako video ikuthera pomwepo apolisi ataona nanga sizinali Pa social media, anthu anaimba foni ku polisi chani apolisi nkuthamangira pamalopo ati panali pafupi ndi ngati munda wa mizimbe anapazindikira pamalopo nde anakapeza di galimoto pamenepo pomwe inalili nkupezaso thupi la ndani thupi la Nontobeko uja anapeza kuti wafa Nontobeko nde anayamba kumusakasaka Sibusiso amusaka Sibusiso mpaka napezeka kuti ampeza 1 km away koma ampeza atadzimangirira pa mtengo nayeso atatani atafa nde apolisi anayambaso kufufuza nanga si amafuna kufufuza simumangotenga nkhani yomwe munthuyo wanena kunena kuti akuti wamupha chifukwa chonena kuti wamusamala nthawi yonseyi watha ndalama zake wakamberekera mwana wakunjira wamusamala panopo nthawi yomwe no ntobeko akupeza ndalama wamusiya nde ayamba kufufuza afufuza kwa azinzake a Nontobeko afufuza kwa abale ake a Nontobeko afufuza kwa manebazi anthu onse akunena nkhani imodzi akunena kuti Sibusiso ndi wabodza akuti anali wamuna wankhaza koopsa ati anali abusive mpaka na anzake amamufunsa Nontobeko uyu kuti umafuna chani kwa mamuna uyu mamuna wankhaza ngati uyu ati amammenya komanso mwanayo akun, anthu akunena kuti ndi zabodza mwanayo ngwake wa Sibusisoyo zonena kuti Nontobeko anakatenga mimba nkubwera nayo iye nkulera mwana ati zonsezo nzabodza nde zoyankhula zachuluka nanga si ndi nkhani yonena kuti yangochitika kumene nda, za ndalamazo ndi zoonadi Nontobeko anali oti akuyembekeza kuti alandira ndalama ndipo ndalama zambiri ati ndalama zimachokera ku RAF. RAF-yo akutanthauza Road Accident Fund akuti amalandira ndalama anthu akakhala kuti achita ngozi ndiye Nontobeko anachita ngozi mu May 2024 yomweyi anagundidwa ndi galimoto koma akuti amene anamugunda Nontobeko ndi galimoto anali Sibusiso yemweyo. ati kumugunda ndi galimoto za nkhaza zija aliyense nkumuuza kuti munthu amafuna kukupha ati ankaona ngati afa koma sanafe nde Sibusiso ati ananena kuti inali ngozi sinamgunde dala nde analimbana pamenepaja anthu nkumamuuza ndani Nontobeko kuti iwe munthu akafika pokugunda ndi galimoto amafuna akuphe ameneyo atangopanga choncho anapeza kuti chifukwa cha za road accident fund izo anadziwa Sibusiso kuti o munthu alandira ndalama nkuthamanga kukagula ring'i kupita kukamfunsira banja kuti inetu ndikufuna kukukwatira zonse anthu akuyankhula si nzabodza basitu ati Nontobeko kuona mphete hi basi zonsezo kutayira uko anthu nkudabwanso ta iwe munthu wakugunda ndi galimoto ukuvomera ati anavomeradi mpaka na ndani Sibusiso anapita kukalipira lobola atalipira lobola Anthu kukhala sipanatenge nthawi atayambana ati Sibusiso so anatulutsa mpeni kuti ndikubaya ine ndikupha ndikupha uyu nkuthawa kukauza anzake Nontobeko uyu anthu ali kodi iwe ufuna chani kwa Sibusiso anakugunda ndi galimoto pano wakutulutsira mpeni nde anthu nkumatanibe kumakhalabe ndeno nthawi inakwana yoti ndalama zija zikutani zikutuluka ati ndalama zambiri kwabasi zonena kuti Sibusiso mtima unali patipo unali pa ndalama pomwepo nkupezeka kuti Nontobeko wachita decide kuti ah, uyuyu basi chibwenzi chatani chatha ndiye akuti Sibusiso anapita anamuimbira foni Nontobeko kumuuza kuti ndikubwera ndofuna kuti ndigulire mwana zovala tiye tipite ku shop Nontobeko nde okay chabwino bwera mzatitenge nde ati anapita kukamtenga Nontobeko ndi mwana koma m'bale wake wa Nontobeko ananena kuti ndibwera nawo nde anakwera nawo galimotoyo kupita ku shop kukagula zinthu. Amaliza shopping yo m'bale wake wa Nontobeko nkunena kuti ah ndikupita kunyumba koma ndimtenga mwanayu. Ati anangopanga decide kuti ah ndimtenga mwanayu. Kumtenga mwana uja kumapita nkuwasiya anthu awiri aja. Ati kumene anatsalako nkumene anayamba kukangana ati anthu anawaona anthu akukangana. Akukangana akukangana mpamene uyu Sibusiso watulutsa mpeni nkutani nkuyamba kumubaya Nontobeko. mpakana kumutani kumupha kenako mwina atazindikira kuti apapa basi palibe changa mpamene wanyamuka kukadzipha moti m'bale wake wa Nontobeko akunena kuti mwayi chabe kunena kuti iye anapita nawo nkumtenga mwanayo kubwerera naye fa iye akukhulupirira kuti mwina akanakhala kuti mwanayo anali pompo anamsiya Sibusiso akanapha ndi mwana yemweyo nde akuona ngati kuti basi anachita mwayi kuti mwana wapulumuka fati iye anapita nawo kumtenga koma nkhani yake so far ndi mmene ikuchitidwa ripoti akuti anali mamuna wankhanza kwambiri amamuzunza ndithu koma imeneyo nde nkhani yake ndi mmene wafera Nontobeko ndi kudzipha Sibusiso pakali pano akadafufuzabe eti? Ndinene kuti nzoganiziridwa. Onsewa ndi ma allegations. Palibe chenicheni chomwe chalembedwa kuti ichi nde fact. Izi nzongoti ayi abale anena izi, ma neba anena izi, mwini wakeyo Sibusisonso ali ndi version yake yomwe munayiona ija yomwe munayimva pa chani amayankhula pa social media. Imeneyo nde nkhani yomwe yagwanso. Ku South Africa again azimayi kuphedwa domestic violence zikomo kwambiri.